siri bido ọ bụ ike ị gbalụ ka o si n'aka nna fere nwa maka na amụrụ n'oge ịwụrụ na ịnata ego ife ụnụ na-afụ ebe a bụ a 25 years experience. Okay. two and a half uh, decade. 25 years experience from my side. Um, onye anyị nọ n'obi ya taa bụ Chief Sir Chigozie Okafor, certified Knight of St. Christopher in Anglican Communion, KSC, the president and the founder, Dynatech System, the brand owner and the manufacturer of Wisdom Toothbrush, Tiger razor blade, and the Tiger shaving Bic, and also Pluto insecticide. Na nke ya ka anyị nọ. Nna anyị ukwu anyị ekele gị. Ee, anyị nwa bụ ndị ụtọ ndụ Media ji maka ozi ọma anyị na-agbasa ihe e ji wee marụ ndị Igbo ịgba mbọ nke ndị nna anyị tụrụ n'ilu sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ and o tego anyị ji anụ na ị na-eme nnukwu ọfụma na ị na-eme ọfụma bụrụ nya kpọtara anyị ebe a na ndị na-eme ọfụma ka nkụ nọ na na-asịziri na dibịa gwọọrọ gị nya bụ oke ite na ibu bụ ngwa afịa gị niile a ji were baa afịa nke gị buru ụzọ lecha before ndị ọzọ ewee lere nna anyị sị ka anyị bịa ka anyị mara na ihe bụ ị na-enye m expo address be nya bụ nwa dibịa ka anyị mara etu anyị esi mekwuru anyị oke ite nke anyị so nya ka anyị ji maka ya wee bịa ka ị site n'ịkọwara anyị onye ị bụ gwara anyị etu ego niile a na etu o si were mee e wee nọrọ ebe a nọ taa daalụ sir Nnọọ nụ rinne. Nnọọ. Ekene m unu. Ndị ụtọ ndụ Media daalụ nụ rinne. Okwu mere eze nke anyị. Nna ochie. Daalụ, daalụ nụ rinne. eh. Ije unu bịara amaka and obi bụ m sọ aṅụrị. Nnọọ. Ebe unu nọ taa bụ ebe a na-akpọ headquarters of the Dynatech Group. Dynatech Group bụ eh, a conglomerate of Dynatech Systems Limited. Dynatech Homes and Properties and Dynatech Industries Limited. Ọ bụ Dynatech Group jikọọ these three companies ụnụ na-anụ maka ya today. So Dynatech Systems Limited bụ ngalaba anyị ji eme anyị ji atụta afịa from mba ofesi. Dynatech Homes and Properties bụrụ ngalaba anyị ji eme ife properties ịlụ ụnọ a na-ele ele ịlụ ndị a na-edebe edebe maka ụmụazị ya-apụta echi na Nke a kpọrọ next of kin. next of kin Thank you very much. na igo ana isecure properties then dynatech industries bụrụ ngalaba anyị ji eme production a bịa n'ime production nke anyị na-eme anyị nọ into recycling of plastics recycling of plastic bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ịkpa alụmi ịkpa alụmi ịtụ ije ịkpa alụmi ụmụ ife anyị na-afụ a na-atụtụgasị a na-akpa alụmi iron na-akpa alụmi eh, eh, tin na-akpa plastics akomkom so nke- alụmi nke anyị na-akpa bụ plastics anyị nọ into joint venture with ndị a Chinese company anyị kpọbata Nigeria nwee ngalaba ebe anyị na ha na-eme ihe a na-akpọ recycling of plastics so recycling of plastics a bụ ife ya bụ anyị mesịa anyị elebe ndị na-eme production of plastics ndị ji plastics arụ ife dị iche iche then anyị onwe anyị kwazi nwekwazi ngalaba ọzọkwa anyị ji emekwazi production of plastics for fast moving consumer goods ihe dịka toothbrushes na shaving razors and other fast moving consumer goods ndị a na-elegasị n'afịa dị iche iche so n'ebe ahụ ka e si nweta wisdom toothbrush nke ụnụ na-anụ maka ya taa wisdom toothbrush wisdom toothbrush nke ụnụ na-anụ ya a na-akpọ ya smokers toothbrush okay extra hard nke ndị na-aṅụ siga na-eji echi eze na-eme ka eze ha na-enwu ọcha nke dị nke dị iche oh. smokers toothbrush ọ ya eji yes

bụrụkwa ndị anyị nwegasị franchise ya from mba ofesi ihe ahụ anyị nwechakwa franchise nke a na-akpọ ya Quick Tiger ọkwa popular razor blade n'ime afịa ka ọ bụ ị nee anya ị fụ ebe e dere ya exclusively distributed by Dynatech Systems Limited is one of our franchise eh? then nke a bụ the Tiger Tiger

These are here are wisdom toothbrush. Okay. So the difference between the ones anyị na-eme locally hmm. na ndị anyị na-ebute from abroad. Their wisdom. Yes. Nice one. So here anyị nwegasị shaving razors anyị na-eme here. Okay, e ji akpụ ajị. Yes, e ji akpụ ajị. So biko. Eze ajị ọnụ. Eh. Na ajị. i lele ya ị ya-afụkwa na nọ black color ka ọ ihe e ji emebe bụ recycled plastics so ihe anyị ji use recycled plastic bụ na Nigeria nwere a lot of wastes na the street anyị na-agafe people ana-asị na agụụ na-agụ ha mana e nwee ndị na-afụ na street eburucha akpa na-akpa alụmi nwee ndị na-atụtụgasị komkom nwee ndị na-atụtụ agụụ ada agụkwa ha maka ọ ha tụtụcha ha abịa n'ebe anyị akọmpresị anyị askeluo ya kedu ka njem dynatek sistem a siri bido ọ bụ ike ịgbalụ ka o si n'aka nna fere nwa maka na amụrụ n'oge wụrụ dynatek ozugbo ife ụnụ na-afụ ebe a bụ a 25 years experience okay. two and a half uh, decade 25 years experience from my side okay. so ana m achọ iji nnọkọ ya wee kọọ a brief story of my life which is very pathetic okay. and inspiring okay. inspiring in the sense that na ije m abụrụ ije taa 25 years m ji wee jebe mba ofesi ịchụ ego ife m na-emenu by the 25 years you know eh, agụsị m ss3 eto m n'ọnịcha ebe a na-akpọ anambra steeti so eh, gụsịa akwụkwọ eto m na an environment wey business environment so m gụsịa my ss3 oge a na-anọ few months before aba university so wee teta ụla ofu ụtụtụ nna m kpọọ m adị m privilege to have a father zụrụ afịa na main market Ọnịcha my father zụrụ building materials padlocks so o mere ọfụma n'oge nke ha a sị onye zụrụ afịa tụrụ mgbele padlocks so m teta ụla one morning nna m wee sị m na nke a m na-akwado ịba university na ọ ma na ọ chọ ịsupport m very well ka m wee nwee ike wee jee nwa skuul a wee gụọ akwụkwọ na support ọ chọ inye m bụ na ọ chọ ka o nye m offer two things ka m were ofu n'ime offers ahụ ime o wee sị m na nke izi bụ nya bụ igolu m golf m ma-eji wee ba yunivasiti that is one option the second option bụ iwere ego ahụ eji golu m golf kpọje m China nya bụ ịkpọje m China ahụ na m nwezie option of ịnọzi nwa oge mgbe m ma-anọ na China wee natazie wee nwee ike enroll kwazi wee baa yunivesiti so mụ ji eche ya m chechazie mụ gwa ya ife m chepụta so mgbe ahụ ị ma na ije China abụrọ na common thing so m wee chee ya chesi ya wee sị ya kpọrụkene m jee China ahụ ka m fụ ife a na-eme na China mgbe ahụ ka China ka na-emepe emepe ihe m na-agwa gị year 2000 year 2000 so 45 months ahụ m nọ wee nyelụ m aka rinne m batakwazie naijiria baa unizik aga m unizik nnamdị azikiwe university ọka gụọ business administration and management from 2000 to 2004 so but throughout that my years na university e establish go m a reasonable contact being onye pụ china n'oge mepee trading companies with some Chinese people some Chinese young men m meet oge m nọ China for four months oge m jere the first time so na that episode m bido source balụ a lot of people oge ahụ ndị enwere ihe dịka eh, GSM apụtasịboro mgbe ahụ enweboro ụmụ email a ihe eji atụ afịa mgbe ahụ bụgasị ụmụ ihe email na IDD na fax but being a young person pụgolunụ ghọta ife bụ international trade m bido source balụ a lot of people n'Ọnịcha afịa oge ahụ because ha enwero access to obodo oyibo mgbe a source ba ndị mmadụ afịa so the long and short bụ na m establish a trading company with my friends and partners in China then bido wee evolve source ba afịa ahụ

na our interest then bụ importation of household articles ahụ na-afụ ebe a different types of household articles nje ana m ebute stationaries then na-ebute tailoring materials and articles different types na-enyekwala so many people aka na source different types of items from China under a trading company that I established with my partners in China during my visit. so nya ka m mebe from 2007 till 2010 n'Ọnịcha wee fụ na onye chọrọ ito uto ya-eneli anya malụ the suitable environment ebe ọ ya-anọ wee to uto wee fụ na Lagos ya-abụ the big option for me wee move otu Lagos 2010 bịa Lagos fụ na Lagos the right place to do and explore and get to any height ịchọ get as a human being so from 2010 I moved there continued with my importation and all of that fast forward to 2014 oge enwebe issues of eh, dollar instability oge dọla bido n'ọchịchị Buhari dọla bido lịba from the normal level ọ nọbu wee luo otu oge ọ bịa dị very difficult for people to source anyị wee decide ya ka anyị diversify ya into other portfolios

Like I said, o mere ọfụma during their own time. My father was a, a, a padlock merchant in Onitsha. In his blessed memory, uh, Sir Okechukwu David Okafor, Okenewu, onye ji Okenewu mara. What's his business name then? O Davis. O Davis. O Davis, yes. O Davis, okay. yes. So that's the short story about the success of this group. Okay. Yes. Nice one. Nice okay. one. Um, no, oh, no. Um, you can um, ụmụnne m igbo bụ igbo na anụgonu etu o si wee bute the oke ite na ibobo wee kwụba ikenga ya ọtọ and ọ gwagokwu ụnụ obodo o jere gwọta nya bụ ọgwụ na the nwa dibia nọ na mba China 2000 2004 2000 to 2004 wee bịakwazie gaa skuulu mee ihe niile hmm. sie ee eh, nna anyị biko anyị sịkwa ka anyị jụọ ị nụgo nwaanyị ọ bụrụ na ị nụgo nwaanyị gwara anyị weta ụmụ one i ji maka ị na-adị ka nwa 22 years you know and uh, ọzọkwa dị ka ibe ya ọ bụrụ na ị nụgo nwaanyị nwunye gị ọ bụkwa onye inye aka nyerugo na this Dynatech ka onye nkakwa aka maka na akwụkwọ nsọ sị na nwaanyị anyị na-anụ anụ ga-abụ onye inye aka anyị inye aka in the sense that ọ bụrụ na a na-eje eje na-ana ana ọ ya-esoro ọ na-ekpe ekpere dị obedient so ka anyị marụkwa na nke gị ọ na-enyekwa aka ka ọ na-akakwa aka akakwa ewekwana iwe o yes eh, daalụ rinne Mm. okwu mere eze Eh, anụ m anụ nwaanyị and eji m ụmụ ịtọ oh, and eh, afa nwunye m bụ lady marilyn chiamaka okafọ okay. ọ bụ ezigbo onye inye aka maka na ọ bụrụ na ị nụta nwaanyị ada enye aka ị nwerọ ike ịconcentrate n'ife ọbụla ị na-eme and nwaanyị dị supportive na-eme nwoke wee na-aga n'iru n'ife ọbụla ọ na-eme n'ụdị ọbụla so na m na-ekene chineke na m nụta ezigbo nwaanyị dofọrọ m arụ wee mee m wee were ụbụrụ na-echepụta ife dị mma m na-eme wee na-asupport the business anyị nọ n'ime ya today wee na-aga n'iru rinne yes afọ ole ka your marriage dị kịta 12 12 we are 12 years into our marriage

Ihe a ink, ọkwa ị ma ihe wụ ink. Yes, eh? Yes, a- edebere m ya ọfụma as an archive. Ụmụ ụfọdụ ụmụaka na-achọ ego mbute ya bụ m fụta na-discuss with them. I always reference it sị ha na mụ nwa experience m today bụ a 25 years experience na nwa gbago 20 gbagolo a mụ 25 years Ah. ago enwego nwa ọ bụrụ inwe mmanụ ọ bụrụ nwaanyị

ehe so na nke a oge a na-asị gị na a nọkata onye afụ na naijiria taa were aka ede visa jebe china ọ ga na-eme ọzọ dị ka ibie nyakwa na m na-eji ajụ gị ajụjụ kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị igbo in general ma ụmụaka ma okenye maka na ife social media nụnwa bịazieru karịzie that na ụfọdụ ọtụtụ ndị igbo amaghazi omenala e ji mara igbo na ịgba mbọ ụfọdụ bere ibuzie na ịgba mbọ wụ mgbe i jee kidnapụ nwanne gị gbuo ma ọ bụ mgbe i jeru jee buo nke a sịrị ngwongwo ka gịnị ma ọ bụ mgbe i jeru ee eh, bute kọmputa pịa napụ onye onye ọcha ego nke ikpeazụ a bụkwuzi na a na-alụkwuzi local hmm. na onye naijiria na-anapụkwuzi onye naijiria ibe ya ego with ihu onye ọcha onye igbo na-alụkwuzi nwanne ya local ihe a nọkatakwu nwanne oyi eje weta ana were afọ ana were ugwu oyi nwoke wayo o werukwa ego o gwuru wayo nwoke na wayo welie je na-emesu ya kesi so ka m marụkwanụ ihe ị nwere ikwu na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ and okwu ndụmọdụ dịka onye nọgoro na system of business for 25 good years this is 25 years of grace yes. it's not easy ọ bụrọ mbere ife na nwa gbara ahọ iri abụrọzi obere nwa ma ncha so ka anyị marụ kene ife ị nwere ịgwa igbo niile zuru ezu gbasalụ omenala ndị igbo n'ịgba mbọ nke bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ daalụ rinne ee ajụjụ gị amaka and eh, ọ na-asọ m ụsọ na ife ọbụla onye na-eme na a na-etinye nata ya ndidi maka na onye nwere ndidi na-eri azụ ukpo melụ aka aja aja ji ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọifọ onye ọka sịla so akwụkwọ na ofu ife m fugo bụ na a lot of ụmụnne anyị bụ ndị Igbo especially the younger generation amarọ ihe bụ inwe ndidi n'ife ọwụna a na-eme nke ndị oyibo na-akpọ lack of eh, patience n'ife ọwụna a na-eme bụ ịgba mbọ maka na a ma na mkpụrụ ọwụna a kụrụ akụ na-enwe a time of harvest and na between the time a kụrụ mkpụrụ na mgbe a eji wee ghọrọ mkpụrụ ahụ na na-enwe a timeline a reasonable timeline e ji enwe ọkọchị nwee udu mmiri eh? maka na a sị na mkpụrụ akụ na nkụ onye kpakpa n'ọkọchị ka so na ndụmọdụ m nwere inye ụmụ ntorobịa anyị ndị na-ebido ebido the younger generation bụ na na-enwe e, na mmadụ kwesịrị ịdị enwe ndidi n'ife ọwụna ọ na-eme enwe lot enwere a lot of things bụ biznes ụmụazị be anyị e explorebuhọ explore e kwesịrị ị explore nwee ndidi from the time anyị eji explore ya to the time ọ ya eji wee blossom enwe ndidi because na afụburọ m any vision or legitimate hustle adịghị pay off so na ndụmọdụ m bụ na onye ọbụla nwere ife ọbụla bụ a rightful vision o nwe in business or entrepreneurship na with the right approach and patience na ọ ya aworkụlị out so na ihe ọbụla bụ ihe ọbụla onye na-eme na ọ ya etinyeli ya ndidi ndidi ee ihe ọbụla onye ọbụla na-eme ọbụnagodo okwu mere eze ahụ nwanne anyị bụrụ nwadiana m n'ebe a taa ama m history

bụ na anyị na-eme ife kwụ ọtọ anyị adịghị eme ife gbagọrọ agbagọ from the days of nna anyị to this this is the first generation of success in business from the days of our fathers to this our present day and I believe na ndị anyị ya enyekwa the baton na ha ya emekwa ọfụma karịa ya because the foundation is nkọwa gị na bụ na that little opportunity your dad nyere gị wee sịrụ igonye gị moto na ịkpọje gị China isizi ebe a zọba onwe gị i wee were ka ijee China hmm. wee zọba onwe gị nya jide moto ijezie China a na ihe mere iji were zọta onwe gị bụ na ịkwụbara aka gị ọtọ ka iruo na China ịgwa onye chinko yes yes abụrụ yes mere iji wee gụchaa akwụkwọ wee chighata gị na ya wee kọntinukwa wee na-eme ihe unu Ọ bụ- ọ- Okay. is a- is a good is a very good foundation Yes. eji eziokwu Well, do you? yes um, unu anụgonị ya N- eh, ndị kwuru okwu kwuru si baịbụl kwukwu si na eziokwu mee gịnị bụ ndụ and na ihe ọwụna ị na-eme n'ụwa a, ihe ọbụla na-enye gị nri be proud of it ị nwere ike ị na-amalite ihe a na-achị gị ọchị a na-akwa gị emo ewere asịrị conspiracy blackmail ihe niile a bụ distraction onye bu bọọlụ n'ọkpa ka a na-agba tackle ọ bụ na iburo bọọlụ n'ọkpa ama agba gị tackle so na ị na-eme ihe n'ụwa eluzuna focus inwe sincere mind jide eziokwu nna ya ọkwa ife na-akọwa focus humility sincerity ọgwụ chikena and addịzie ya fear of God nke m chọkwa ịadd bụ na ego dị mma mana ego abụrọ ife niile ịkpajuo ego juru ụlọ mana ịzụrọ nwa gị ọfụma gwa ya anya elele ele na nke alọrọ alọ ọmalụ right ya from left ya ego niile ahụ bụ waste so na nkọwa m bụ na zụọ nwa gị ọfụma ka ọ mara ife ọ ya aba ulu ọ ya abụ mmadụ ego abụrọ ife niile maka na ibube ego ụzọ ịfụ na ego ya disappoint gị ana m echi ya n'azụzụ ịjụ m ịjụ m si na enwere lot of people awazila ụzọ ahụ mana at the end of the day fe mere ọfụma goro ha ma ụlọ ebe ahụ golu ha ụlọ but ị nee anya ịfụ na ndị ahụ adọbala ego niile ahụ mee ha ka ha maa na ego juru ụlọ ju ebe niile na ya eme ha ọfụma ha bụ na ha nwere akọ na uche ha mara ihe ha ya eji that money wee mee because na ọka mma na ịkuziri mmadụ ụzọ esi akpata ego anyị si akpata Dami ego buru ego a Dami nye. buru ego a bunye ọmarọ ife ọ ya eji ego ahụ and as we speak anyị na-alụ a a a a a ten time ten times something that is ten times bigger than what you are seeing now na Nnewi bụ be anyị you know to employ my nice people one. and to make sure that my people benefit from what you are doing for them so abụ m onye Nnewi ishi Obiofia Nnewi ishi Nnewi and my people will always testify

kedu ihe ị nwere ikwu ihe m ji ajụ gị ajụ ịdị is very young ịdị ezigbo young to my liking with experience ị nwego the thing na-awụ m akpata oyi now what do you have to tell the youth out there who has this same opportunity mana oke ụka oke church maka enwe time anyị ji eche time anyị ji athink productive enwe ndị ji eje chapel na ego ọ bụrụ ego niile bịara ahịa nwe ndị nwe ya nke bụ nke m ga-abịala m nke abụrọ nke m abụrọ nke m mana customer gafee n'ihu shop gị i bilie sị customer come and buy so kedu i nwee such mentality mgbe ị na-achụ ego mgbe because akụ a na-echekwa akụ echekwa eh, don comment isi gị money be like pikin hmm. if you if you no train am well you go sacrifice yes eh, so in that era ị na-ebuild your capital yes ị na-ejekwa chapel hapụ na ihe ị kwesịrị na ọ na-ejegharị ekpere eh, my money will locate me and all that hmm. manna will fall from heaven manna will fall from heaven ka ị nọrọ ọdụ think ya build your capital kedu ka i si mee ya otu o nwerọ otu ọzọ na-abụrọ ịgba mbọ ịgba mbọ bụ na i teta ụla ụtụtụ you focus on that same thing ị na-eme na-akpanye gị nri na-akpanye gị ego which is the business of the day anyị na-aka ụka maka ụka dịbalụ gboo e wee mụọ anyị of course abụ m a knight of St. Christopher or uh, uh, uh, I was knighted 2017 then I was the youngest knight of course we are soldiers of Christ anyị na-eme ife eji mara ụka at the same time a na-aka ụka na-ekpe ekpere we will not forget that na o nwe ihe chere anyị n'iru bụ the business of the day bụ ihe eji wee malụ gị bụ ihe eji malụ okwu mere eze malụ mụnwa bụ ife a na-eme n'ebe a taa so na nteta ụla everyday amalụgo m na m ma-apụta ebe a nọdụ wee na-ahazisi ife ka ego wee na-abịa so na nkọwa m wụ na a na-aka ụka na-ekpere chineke na ị na-aback ya up with the commensurate hard work ya na ị na-eti mkpu na-ekpe ekpere ahụ i bulukwa energy ahụ i ji ekpe ekpere wee na-agbakwa mbọ ahụ maka na hmm. akwụkwọ nsọ kwuru na na e, na e, ị na-ekpe ekpere without backing it up with

the part three episode of aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ and eh, ihe anyị na-ekwu wee bụ onye ọbụla kpọrọ onye Igbo ife eji mara anyị bụ ịgba mbọ maka na onye ọbụla kpara ego site n'ịgba mbọ ụkwụ na-esi ike na ọgụ ifufe o si gbagharị anyị ebe igwe o nwere ebe ọ si anyị abala ee ka o si na o nwere nke ezoro ezo na ife niile na gịnị ga-adị oge maka na igbo tụrụ ilu si na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na ụzọ ndụ ụra ndụ ụjọ imete to the world Thank you.